the dc mwana woopsa kwambiri amene amangoima pa chilungamo ndipo izi zizapitirirabe kaya wina afune asafune koma ine ndizapitirira kuima pa chilungamo kuwalankhulira amalawi ambiri amene amakhala nawo mtima ofuna kulankhula koma mwina mpata alibe komanso kuthekera alibe choncho ineyo ndinadzipereka ndekha Ndinadzipereka ndense, mopanda kunyumwitsidwa, mopanda kuopsezedwa, chifukwa ili ndi dziko la democracy. Anthu ambiri akumandiimbira mafoni kundiyamikira, kunena kuti nkhani zimene mmabweretsa a DC ndi nkhani zimene zikuchita affect a Malawi. Ndipo anthu ambiri akhala akundiimbira the past two days kundiyamikira makamaka povumbulutsa mchitidwe wokuba, mchitidwe wovunda umene ukuchitika ku Ministry of Education, makamaka ku South West Division. kumene kuli maboma a Blantyre, Nsanje, Chikwawa, Neno komanso Mwanza ndipo kumeneku kuli mchitidwe wonunkha kwambiri umene ngakhale a Anti-Corruption Bureau anayenera kubwerako msangamsanga. Choncho ndazindikira kunena kuti Amalawi ambiri amakhala ndi zokhumba zawo, zophinja zawo zimene zikuwapweteka mumtima. kuti zilankhulidwe koma ambiri amapanga mantha. Ndikuyamikireni inu amene mwandiyimbira mafoni ndi kundiwululira zinsinsi zambiri zimene zikuchitika ku SWED. Kunena kuti kumenekonso kuli department ya supplies, inu mmadziwa aku education amapanga nthawi zina ma desk, amapanga ma chalkboard, amagula mipando kumakapereka mmasukulu mosiyanasiyana. Akuti kumeneku ndiye kuli chinyengo choopsa. chinyengo kumene ndalama zikutuluka every week ndipo anthu sakukhala mu office kumatenga 90000 per day ati allowance imeneyo ya abwana ali ndi timu yawo ya anthu 4 palinso wina amene amakhudzana ndi zomangamanga koma amakhala kuti ali busy kumayendetsa zinthu za ku accounts kusiya ntchito yache uko ndikumayendetsa za ku accounts ngati iyeyo ndi accountant simply because ali pa ubale wabwino kwambiri ndi a manijala choncho anthu ambiri ndatulukira kunena kuti anthu ambiri Malawi muno amafuna chilungamo amafuna zinthu ziziyenda bwino mu ziko lawo amafuna kuchita ku report corruption koma amaopa osamaopa mu ziko lanu ndikupempheni inu amene muli mma department osiyana siyana ma ministry osiyana siyana komanso malo ena alionse mukaona za chinyengo do not hesitate Chifukwa izi tikupanga izitu sizinachitikepo mu history, kunena kuti kubadwe anthu ma activist ngati mene alili a Namiwa, mene alili ngati a Ntanyiwa, mene alili ngati ineyo ndi ena a genuine ndikumaulula zinsisi ndikumaika pa mbalambanda zinthu zimene zikukhuza a Malawi, zikuphinja a Malawi. Ameneyi ndi Mulungu. Choncho tikupempheni a Malawi kaya mufuna mumufikire wa Bakili Muluzi, kaya mukufuna mumfikire mtanyiwa mufuna mumfikire uh, namiwa tikunenatu ma activist a genuine osakhala amene amayambisa olo ma demo koma akuziwa kuti akufuna alandire ndalama ndi kumatumiza azikazi awo kunja kumakayimirira kuti ati akaone machini we joke too much iyi ndi ntchito imene imafuna anthu olimba mtima amene ali ndi ziwindi amene anabadwa di, ndi, ndi chilungamo kulichitira jerasi dziko lawo kuti anthu okhala mmenemo akhale ndi mtendere aziyenda paufulu azinjoya mu dziko lawo Choncho amalawi tikupempheni osamakhala ndi mantha. Mukachiona china chilichonse chonyasa, mukachiona china chilichonse chovunda, chitani malipoti. Ndithokoze mwapaderadera asikana aja awiri aja Tamia Ja ndi Thanda Khumbanyiwa. Ngakhale kuti mukulandira ma death threats, ena akukupangirani ma plan okuti ati akusoweseni, zimenezo akungofuna akuopsezeni. Palibe amene angakusoweseni muno Malawi. Asikana oyambirira kuyima pachilungamo, achinyamata kuyima pachilungamo. Tamia Ja komanso Thanda Khumbanyiwa. Kumene muliko mumve kuti ine ndikumva kukoma ngatinso nzanu omenyera maufulu. Chifukwa izi mukuziona izi zonyasazi ndi zimene anapanga iwowo. Koma ifenso tili ndi generation yathu. Tili mu generation yathu tili ndi ana komanso ana ena akubadwa kusogoloku amene akuyenera kuti azapeze zabwino zimene anasiya makolo athuwo koma mukaawona atsogoleri alerowa angobwera munomo kuti azabe. Chenjezo kwa iwe wachinyamata. amene sogolo lako silikuziwika, amene wandale lero wachita create umphawi ndi cholinga kuti iweyo uzikhala wopempha, ndikufuna ndikuchenjeze iweyo kunena kuti wavutika kwa zaka 5 chaka chino ndi cha 6 simunamuonepo wandale akubwera ngati Chakwera ndikumazacheza nanu monga mmene amawauzira anthu kunena kunena kuti akukacheza nawo ku town hall koma akukacheza nawo ku state house kodi masiku ano state house sipano yasanduka town hall? Inetu ndimadabwa kuti town hall yake ndi iti? Anali akupanga mafilimu ncholinga kuti aitane achinyamata amene ambiri mwa iwo ndi ana a ma cabinet ministers, ana a ma MP, ana a ma chairman, ana a anthu a mcp ndikumakacheza nawo ku state house ndi cholinga kuti aoneke ngati a he is so caring, aoneke ngati achinyamata ali nawo pa mtima welfare yawo. Usamale iweyo wachinyamata, uziganizire wekha kuti wavutika kwa nthawi yayitali bwanji? Kodi Chakwera wakhala nthawi yayitali bwanji osacheza ndi achinyamata? Chachitika ndi chani lero kuti Chakwera akaitane achinyamata tsopano ataona kuti zinthu zaavuta? Kuteko imeneja ndi sign of a dying horse. Nkhuku ina iliyonse yachitopa ikadwala kwambiri olo kuicheka pakhosi imaphupha. Zimene akupanga Chakwera zija it is a sign yonena kuti akuphupha, akufuna aoneke relevant, aoneke urelevance wake kwa inuyo achinyamata komanso ziko lonse. Nde iwe wachinyamata ukuyenera usamale kwambiri, uzifunse mafunso kuti kodi nthawi yonseyi Chakwera wakhala nthawi yonseyi sanaganizirepo achinyamata olo nkhani yolembana ntchito kumene Tapitani mukaone ku Malawi Army, ana anzanu achinyamata anzanu akubwerako akulira, ena anapita ku Salima uku akhalako 2 weeks koma sanaganiziridwe akubwezedwa, amene akulembedwa ndi azibale awo a anthu amenewo, a anthu andale a mcp wo. Tapitani ku Balaka inuyo mukamve recruitment ya anthu a army kuti inayenda bwanji. Ndi zomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu anakhala, enawo anagonera konko, anakhala tsiku lonse pakana mazulo wa mma 6 koloko ndipamene kumabwera ana mma benz ndi ndalama zawo kumapereka, ena aja amene anagonera konko anayendera ma transport awo ndikusiyidwa osalembedwa ntchito. Inutu ziko ili ntha nkhani ya corruption yafikapo, corruption yafikapo ndipo iwe wachinyamata uziganizire kunena kuti kodi ineyo ineyo leroli ine ndinati makolo anga onse anafa enanso ambiri a inu makolo anu anafa kodi ineyo ndi ndizakhala patipo Leroli akutenga achinyamata nkuwa kunamiza ziko kuti tikufuna tikacheze ndi achinyamata criteria yosankhirayo angotengana okhaokha amkati ndikumakacheza nawo ndikukochana kochana mafuso okuti musa musamakafunse mafuso a negative muzikachita contribute zinthu za positive kuti zioneke ati sona sizinachitikepotu mu history ya ziko lino taonapo ma president kuchokera kamuzu, bakili muluzi, Bingu wa Mutharika, Mayi Joyce Banda, Peter wa Mutharika, sizinachitikepo tu kuiona SONA imene a parliament sanachite adopt ndiye ikatuluke kunja, izi nzoyamba. Pamenepa mudziwiretu Amalawi kunena kuti apa chiseko chapana, ndiponso si chiseko koma ndi zipi yapanayi, akufuna aoneke lero pamene nthawi yaathera, aoneke kunena kuti ali bwino, zinthu zili bwino, Koditu andale pakali panopa atulukatu, afika saizi yokuti azikakumba nawo manda, afika saizi yomakadya matemba, afika saizi yokuti azidya nawo tsopano aja akumanda aja, azukulu aja azidya nawo limodzi kumanda ndi cholinga kuti muwaone kuti ndi anthu abwino. Ayamba kumakapemphera kaye kaye, tili ndi anthu opemphera a fake ambiri, anthu opemphera amene amangofuna ndalama, anthu opemphera amene sakufuna kuwaonetsa a Malawi ndondomeko kapena njira yabwino. kapena kumene akupita ku kuti atsogolere amangofuna ndalama. Ena ndi awa a pac. Akanakhala a pac a kale zimene zachitika ku parliament za Sona zija akanakhala atalankhulapo kalekale. Koma pac ya leroyi ndi ka pac ya manjanjawidi. Pac ya anthu onama. Pac ya anthu amene amangofuna ndalama basi koma kuti azuzule president amulangize mmene zinthu zikuyendera ayi so iwe wachinyamata ukuyenera usamalire kwambiri ndipo Chakwera akanakhala kuti ndi president amene ali so caring akanayang'ana welfare ya achinyamata am'masukulu inu zulozuloli achinyamata ku polytechnic, Mubas anapanga strike anayamba kuswa magalimoto nkhani yake ndi ya loans board. A Loans Board akuwanamiza achinyamata kumangowauza kuti a tikupasani ndalama, tikupasani ndalama, bwerani muzachite bonding, bwerani tikupasani ndalama, nthawi ija kumangopita. Anyamata ambiri akulephera sukulu. Chikhalirenicho boma ilili linakhala likupanga matama omanena kuti a tizakulembani ntchito komanso tizaonesesa kuti achinyamata muphunzire musalephere sukulu. Palibe mwana amene azalephere sukulu. Tapitani ku Mubasi ku Polytechnic mukaone mmene ana akuzunzikira. Tapitani ku Catholic University. Tapitani ku Mzuzu University. Tapitani ku Zomba Chancellor College mukaone, mukalowe mwa chikandamu muone. Tabwerani pa ujeni pa pa koloji yanga muzaone mafoni amene amabwera daily kuchokera kwa achinyamata, kuchokera ku Holy Family ku Phalombe, kuchokera ku Karonga achinyamata kuzunzika. Nde lero wina ache mmene chiseko cha mupana azikanama kuti aye i've got the welfare i want to be with you i want to build your future here is a special SONA special SONA yakutiko sipeso special SONA yakuti zinthu zakuvutani achimwene vomerezani koma apapa muli busy basi kumanamizana ndi ma, ma, ma, ma ministers yanu kunena kuti a zisankho zikubwerazi amalawi atikonda amalawi sanakukondeni mukunamizana nokhanokha mukuzinyenga ndi chala amalawi ndi okwiya kwambiri ndi mmene zinthu zadulira muno mmalawi amalawi ndi anthu onyasidwa kwambiri ndi ulamuliro umenewuwu ndipo ife anatilozayo sitikumuziwa koma anatilakwira kwambiri chifukwa zinthu pamene zafikapa zafikatu saizi yonena kuti kumachita regret kunena kuti ayi kulibwinonso amene anafa ali bwino chifukwa ngati ku- kuli ulamuliro umene waonesa anthu mazangazime akipingo Mbonaona za kipingo ndiye ndi ulamuliro umenewu wa Chakwera amene anthu ake ambiri ndi okuba kuchokera kwa ma ministers ngokuba even olo nkhani ya ma forex ikunenedwa ija ngokuba komanso tili ndi ma MP ngakhale olo aku opposition amene cholinga chawo chimene analowera ku parliament samachiziwa chimene alili kumeneku chako basi ndi nkhani ya makobiri nkhani yokuba basi iwo akalandira makobiri ndi zimene amakondwera Ndi zomvetsa chisoni kunena kuti pamene dziko la, lilili leroli ngakhale a opposition you are not united. Ukamamvetsera mkatimo ukumva kuti a dpp akuti adzayenda okha. A dpp akuti sakufuna kuyenda ndi munthu. A udf akuti sakufuna kuyenda ndi chipani china. A, a, a PP chimodzimodzi. Naonso a utm akuti iwo ndiye kuli anthu ophunzira kwambiri. Leroli inuyo zoona mungamanyade? Mungamanyade leroli? M'malo mokuti muyang'ane mmene a Malawi akuzunzikira. Inu, kunja kunotu anthu akuzunzika koopsa. Ndipo inu kunja kunoko zinthu zikukwera koopsa. Leroli a opposition akuno ku Malawi m'malo mokuti mukhale united muitanise mademo mmene ankapangira anzanu aja nthawi imene ija akufuna maudindo akuvala ma mokasini akuvala zovala za ku kanengo akumvesa chisoni alibe china chilichonse akuthililidwa mafuta anthu amene am- ankawathandiza nthawi imene ija anawatayataya leroli lero a opposition inu mukulolera kuti amalawi azipitilizabe kuzunzika amalawi tu akuzunzikatu tikachoka kumbali ya zakudyazi mupite even nkhani ya magesi mupite ku mitekete ku phalombe mupite kwa saidi mupite kwa mpholiwa mupite ma trading center ngati ku chiringa mupite ku, ka- ku kasungu uko mupite ku balaka mukapeza kuti kumeneko a escom akuchita force anthu kuti azipereka ndalama za matransformer mupite ku kanyenyeva akuma akumawuza anthu kuti uh, ife kuti tizaike kunoko transformer mutipase 400,000 mutipase 600,000 magesi sopano afika p- kuchoka paja pamene a escom ankachita provide ma services anthu afikano pogulisa ma services ndi dziko lomvesa chisoni kwambiri eh? anthu akwa saidi ujeni uh, uh, transformer yawo inaphulika kale kale apereka ndalama kawiri koma sakupasidwa kumite kumitekete chimozimozi mukapita kumata, kumatawa kwa, kwa, ma- kwa, kwa malemu uh, michael michael yekha band mupite kumeneko olo mukaone misewu ndikumazifunsa kuti kodi ife tili mmalawi momuno kapena tili kuti kumenekonso anthu samaziwa kuti ndi aku malawi amaona ngati ndi aku mozambiki koma ati ndi a ku malawi koma muona nthawi iyi ya zisankho pamene tikuyandikira kampeni ndati tikukhala gule kukhala gule Mukuyenera musamale kwambiri amalawi muziyang'anire muyang'ane sogolo lanu muyang'ane sogolo la ana anu chifukwa izizi sizoona ulamuliro uwu waonjeza kwambiri zili ndi inu mutenge zili ndi inu musatenge koma ine ndakuuzani bon kalindo the dc